Ndikulandirani nonse mu Dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, kulikonse kumene muli, kumene kulikonse kumene mutionera pa nthawi iyi. Ah, lero lino tingofuna tiyankhulisaneko kapena tikumbusaneko zakuti moyo si mpikisano. Okondedwa, moyo umene tili nawowo si mpikisano. Sipayenera kuti tipikisane ndi anthu ena ayi. Komano kungofunika kumuyamika Mulungu chifukwa cha moyo umene tili nawo. Anthu ambiritu zinthu sizikuyenda, kapena anthu ambiri zinthu zakhala zikusokonekera kamba koti tikufuna kuti moyo wathu tipikisane ndi anthu ena. moyo wathu, tilimbane ndi anthu ena, mwinatu mabanja amene akhala akukhala kuti akutha chifukwa choti anthu aah tikukhala ndi moyo woti tipikisane ndi ena, auje apanga ichi ine ndipange ichi, ndiwaposere auje ndiwaposere auje. Okondedwa ndingofuna kuti lero lino tikumbusane, lero lino aah tichenjezane kuti moyo umene muli nawo si mpikisano, koma moyo umene muli nawo muyenera kuyamika Ambuye pa china chilichonse chimene inuyo muli nacho, pa china chilichonse chimene inuyo mukudusamo, zauje ndi zauje asiyeni anzanu apange zawo inu pangani zanu musakhale busy ndikuyang'ana za anthu ena musagale musakhale busy ndikuyankhula za anthu ena chifukwa moyo wanu umene muli nawo mulungu adakupasani inu panokha kusiyana kumene mukusiyana ndi nkhope pamene inuyo nkhope yanu ikuye ikuonekera ikusiyana ndi anthu ena chimene chikutanthauza kuti mdalitso wanu siungafanane ndi wanthu wa anthu ena mdalitso wanu ndi wanu wauje ndi wauje ndikunena pano mwina mabanja ena akusokonekera ndikunena pano, mwina uhm, ubale wina, ma, maubale akutha chifukwa chofuna kupikisana ndi moyo wofuna ku, uh, kuona kuti ine ndine wopambana m'moyo. Abale, si mpikisano, koma ndi mphatso imene Mulungu akupasa, wakupasani yaulere. Zimene Mulungu wakupasani zikukwanireni. Zimene Mulungu wapereka kwa inu zikhale zokukwanirani. Musakhale ndi kupikisana ndi ena ayi. Siyani zopikisana ndi ena, chifukwa moyo wa mpikisano nthawi zonse umakhala moyo wa nsanje, moyo umene umakhala wosilira, mapeto ake umazabala ufiti, mapeto ake umazabala chidani, mapeto ake umazabala kupha okondedwa. Moyo wa nsanje umabereka zinthu zoipa, ndipo tchimo limazakhala kuti likupezerako mwayi. Chingakhale Baibulo limatisimikizira komaso Yesu Khristu anawauza ophunzira ache ndikuwachenjeza kuti asakhale ndi moyo wosilira mwina tiye tiwerenge kuchokera pa Luka chapter chake cha 12 vesi yake ya 15 Yesu adanena mau akuti iye anati kwa iwo yang'anirani mudzisungire kupewa msiriro uliwonse chifukwa Moyo wace wa munthu sulingana ndi kucuruka kwa zinthu zace ali nazo. Okondedwa, moyo wanu wokha umene muli nao ndi cinthu ca mtengo wapatali cimene sicilingana ndi zinthu zimene inuyo muli nazo, cimene sicilingana ndi zinthu zimene inuyo mumasirira. Zinthu zonse zimene mumasirirazi ndi zakutha. Ndi zinthu zonse zimene timazisirira timaziona. Yesu amawauza ophunzira ake kuti, Musakhale ndi moyo wamsiriro. umene mumasilira ndi kusiliratu kosilira koipa kuma kukhala ndi kusilira mapeto ake chilakolako chimabala tchimo ndipo tchimo likakula msinkhu limazaba limazabala imfa okondedwa ndingofuna lero lino tichenjezane lero lino ndifuna ndiyankhule ndi moyo wanu kuti musakhale ndi moyo ofuna kupikisana ndi ena popezatu ena apanga ichi ndiye ine ndiwaposere popezatu ena adya adya izi lero ine ndioneke kuti ndadya bwino aa aa Asiyeni a neba anu apange zawo, asiyeni anzanu apange zawo, inunso pangani zanu. Onani kuti mbali yanu ndi iti. Musalimbane ndi mbali imene siili yanu aa chingakhale pakhale pa utumiki musalimbane ndi mbali imene siili yanu. Kusilira si chabwino. Moyo wanu si oti mupangire mpikisano aa ndi mphatso imene Mulungu adakupasani yaulere. Tiyeni tiwerenge. Luka chaputala chake cha 12 vesi yake ya 22, 23 Baibulo likutsimikizira mau akuti, Ndipo Iye anati kwa ophunzira ache, Chifukwa chache ndinena ndi inu, musadere nkhawa ndi moyo wanu, chimene muzadya, kapena ndi thupi lanu chimene muzabvala, vesi 23 Pakuti moyo uli woposa chakudya, ndi thupi liri loposa chobvala. Okondedwa, Yesu Khristu amatha kuoya kuuza ophunzira ache kuti inu akuphunzira musadere nkhawa kuti ndidzamuzadyanji komano sichikutanthauza kuti musagwire nchito yai aa musadere nkhawa kuti muzadyanji chifukwa thupi lanu limene muli nalo limaposa chovala chimene inu mumavala moyo wanu umene muli nao umaposera chakudya chimene muli nacho munjira ina zimene muli nazo zikukwanireni Zimene muli nazo mukhutisidwe nazo. Muzipeze zina munjira yowona, muzipeze zina munjira yolondola osati kufuna kupikisana ndi ena aa, osati kuika moyo wanu pa mpikisano ndi ena aa. Moyo wanu Mulungu adawupanga wapaderadera kusiyana ndi wina aliyense. Adasat adaika inu mulungu mmene mumaonekera ndi moyo wanu mmene ukhalire ndiye musalimbane ndi za ena musalimbane ndikulimbana ndikufuna kupikisana ndi ena popeza uja apanga ichi ine ndipange ichi ndioneke wakutsogola aa aa moyo simpikisano chifukwa mpikisano mapeto ake umazabala chidani mukalephera kumposera munthu uja muza ena tikunena pano ena mukuada anthu ena popanda zifukwa Mmalo moti akupanga zawo inu m'pange zanu komano chifukwa cha nsanje mumangoda anthu ena chifukwa moyo wa mpikisano umabweresa nsanje moyo wa mpikisano umabweresa chidani moyo wa mpikisano umabweresa kuphana moyo wa mpikisano subweresa mtendere pa malo. Aheberi chaputala 13 vesi yake 5 baibulo likuza mau akuti mtima wanu usakhale wokonda chuma. Zimene muli nazo zikukwanireni, pakuti Iye anati, Sindidzakusiyani konse, kungakhale kukutayani, sindidzakutayani ndithu. Vesi 6, Kotero kuti tinene molimbika mtima, Mthandizi wanga ndiye Ambuye, sadzandi, sindidzawopa, adzandi. Adzandichitira chiyani munthu okondedwa Mawu akutiuza kuti tisakhale okonda chuma. Anthu apha abale awo, anthu apha apha ana awo, anthu apha a, mabwenzi awo, anthu apha okondedwa awo kamba kofuna chuma. Ndiye Baibulo likuti kuti tisakhale tikukonda chuma, tikuika mtima wathu onse pa chuma, koma tiike mtima wathu pa Mulungu, ndipo Mulungu adzapereka chumacho. Kukonda chuma kumapangisa anthu ena kupanga zachinyengo. Kukonda chuma kumapangisa anthu ena kukhala osayamikika pamaso pa Mulungu. Kukonda chuma kumampangisa munthu kukhala osamulemekeza Mulungu. Nthawi zonse amangoganizira za chuma ndipo kukonda chuma kumampangisa munthu kusakhala kapena kuli a kumamuchosa umunthu munthu. Ndi chifukwa chake anthu ena kumapezeka zoti amapha ena cholinga choti akhwimire kuti mwina apeze chuma. Okondedwa ndikufuna ndikusimikizireni Baibulo linanena mawu akuti, Musakhale wokonda chuma, chifukwa chikondi cha pa chuma ndiye chiyambi cha tchimo. Anthu amene mukukonda chuma ndiye chiyambi cha tchimo komano sichikutanthauza kuti mukhale amphawi, sichikutanthauza kuti mukhale a osafuna chuma yayi. Koma chumacho muchipeze mu njira yowona. Chumacho muchipeze mu a motsogozedwa ndi Mulungu ndipo mukachipeza motsogozedwa ndi Mulungu, Baibulo likutitsimikizira mawu akuti kuchokera pa Mateyu chaputala chake cha 6 vesi yake ya 33, Yambani mwafuna Ufumu wa Mulungu ndi chilungamo chake, ndipo zonse zimene mufuna zidzawonjezedwa. Okondedwa, Mulungutu ali nazo zoti kutipatsa ife tikakhulupirika pamaso pache. Ndiye nchifukwa chake pa Aheberi akutitsimikizira kuti, Mtima wanu usakhale wokonda chuma, khutitsidwani ndi zimene muli nazo. Ngati muli pabanja, khutitsidwani ndi akazi anu. ngati muli ngati muli pa banja khutisidwani ndi amuna anu osatiso kuyamba kuzembera amuna anu osatiso kuyamba kuzembera akazi anu Baibulo limakana likunena kuti zimene muli nanzo zimene muli nanzo zimene muli nanzo zikukwanireni ndipo mukhutisidwe tiye timalize ndi mawu amene tiwapeze ku 1 Timoteo chaputala 6 vesi yake ya 6 to 7 Baibulo linena mau akuti, Koma chipembedzo pamodzi ndi kudekha chipindulitsa kwakukulu, pakuti sitinatenga kanthu polowa m'dziko lapansi, ndiponso sitikhoza kupita nako kanthu. po, a, pochoka pa dziko pano. Mwina mwayiwala okondedwa amene mukumakon, mukumaika mtima kwambiri pa zinthu zooneka ndi maso. Mwina mwayiwala okondedwa amene mukuona kwambiri kuti zimene muli nazo, a, zi, ziposera Mulungu. Zimene muli nazo ndi zabwino. Munabadwa ndi kanthu kena kalikonse? Baibulo likunena mau akuti pobwera pa dziko lapansi pano simunabadwe ndi kanthu. Simunabwere ndi china chilichonse. Ndipo po, a, zonsezo tidzazisiya. Chifukwa choti tidazipeza, tidzazisiya. Ndiye Baibulo linena mau akuti, Chipembezo, chipembezo, ndi a, kudekha mtima, zonsezi zipindulitsa? Ena akuti, a, iyayi, mm, a, ine ndisiya kupembedza, iyayi, kupembedza kulibe phindu. Baibulo likutsimikiza kuti chipindulitsa. Kupindulitsa kwake nkotani? Mumadziwa choona ndi kuopa Mulungu mu mzimu ndi mchoonadi. Mukapita ku church amakuphunzitsani ndi kudziwa. Ndiye musanyozere chipembedzo. Ndipo ndi chofunikira kwambiri chifukwa chakuti chipindulitsa pa moyo wanu. Mwina mwaiwala inu kuti munabadwa opanda kanthu ndipo munabwera mdziko lapansi opanda kanthu. Kopanda kanthunso muzachoka. ndipo simudzanyamula china chilichonse kaya mulemere bwanji aa muzazisiya zonsezo ikani yesu pasogolo ikani mulungu pasogolo ndipo mukaika mulungu pasogolo mukaika yesu pasogolo zonse zizakhala bwino chingakhale mutachoka pa dziko lapasi pano kuli bwino muzachoke pa dziko lapasi pano muli ndi yesu kuli bwino muzafe yesu ali nanu mukudziwa zoti mwachoka ndi china chake mwapindula nacho chimene ali yesu khristu Munabwera pa dziko lapansi kopanda kanthu, ndipo mudzachoka kopanda kanthu. Moyo wanu, okondedwa, si wa mpikisano. Moyo wanu ni mphatso ya mtengo wapatali imene Mulungu anakupasani. Isamaleni, usamaleni. Ni moyo wanu ni mphatso ya mtengo wapatali imene singakapezeke mu shopu china chili chonse, a chingakhale chitakhala cha mabilioni bwanji, chingakhale chitakhala chi, a, shop chodula bwanji komano moyo sukapezekapo chifukwa moyo wanu siwampikisano ndi moyo umene mulungu adaulenga wapaderadera inuyotu inu ndinu apadera inu inuyo ndinu okonderedwa inuyo ndinu munthu amene mulungu akakhala amati mwana wanga ali apa Inuyo ndinu munthu amene Mulungu akakhala amayang'ana kuti oh ndithu nzeru zanga zidathera apa. Munthu amene Mulungu akamakhala ndikuyang'ana amaona chifaniziro chake. Tikamanena chifaniziro cha Mulungu amanena maonekedwe ndi machitidwe ache. Okondedwa Ambuye akudaliseni pamene mukusamala moyo wanu ndipo pamene mukudziwa kuti moyo wanu siwampikisano. Asiyeni. aneba apange zawo mabanja akutha kunjaku chifukwa choti aneba adya izi ndiye ineyo aa bwanji sindingadyere mnkwani aneba akudya nkhuku sindingadyere mnkwani mm zimenezo ayi aneba siinu aneba banja la neba si banja lanu. Zamwini ndi zamwini okondedwa. Inuyo pangani zanu. Siyani kulimbana ndi za ena. Siyani ndi kupikisana ndi ena. Koma vomerezani chimene muli chimene Mulungu adakupangani ndipo mpange zanu. Mukapanga zanu Mulungu adzakudalitsani. Ambuye akudalitseni. Ambuye akuthandizeni. Zikomo.